ayi k'o tɛ baasi ye ko bi ta tɛmɛnen kɔ an ka hami jugu n'an ka tɔɔrɔ a bɛɛ banna i ye dugawu min kɛ i den ye wa u jaabira sa a ko k'o diyara n yɛrɛ ye n jigin an ka taa so ɔ i bila n ɲɛ an ka taa an ka taa minɛnw di ne ma an ka taa a ne ma nin faamu fɔlɔ ne ne tun bɛ taa e ka teli ni ne yɛrɛ i ka bi b'i bila kɔfɛ de

raja ni fɛn ninnu bɛɛ nana puja fa fɛ n'o ye vida sinki ye aa a ko ko nin ye ko ye dɛ wa nin y'an bɛɛ donnen ye da la sa raja o ye k'i cɛ duman don a sɔmina musokɔrɔba ka kuma fɛ Rocky n'o mɔbili nin ɲɔgɔn n yɛrɛ ɲɔgɔn don bɛɛ zon ta ye don kelen fɛntigi ta

ko k'e to nin na nin ko in tɛ ban dɛ i ye ka fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ wa a si tɛ to yen hali ni ne y'i to yen hakɛ t'i to yen nka k'e bɛ se ka mun kɛ ɛ n'i ye ne mara yan ne teriw bɛ n ɲini u bɛna bɔ ne kan yan ne tɛ se ka tile fila kɛ yan tile fila. tile fila e ye tile wolonwula de kɛ sunɔgɔ la nin y'i tile wolonwula ye yan tile wolonwula nka tile wolonwula in kɔnɔna na kow kɛra dɛ n bɛna a ɲɛf'i ye e y'i ɲin don ne ka ɲɛnamaya la cogo min na n taara tile wolonwula in k'i pilasi la a lajɛ danfara dɔ bɛ ne n'e ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ bɛ baara kelen kɛ a y'a ka tile wolonwula jira a la min b'an cɛ i b'a dɔn wa an bɛɛ bɛ baara kelen kɛ ne kalanlen don e ma kalan a yɔrɔ bɛ y'i ka baaraw la tile wolonwula laban i n'i teriw fɔlɔla ka dɔnkili duman da ko n ye tɛgɛ dumanni de ye ko n tɛ foyi bon k'a jɛ nafoloba b'an bolo an y'o diya kɛ wa a b'u ɲɛna ko ne de ye e ye koyi fo u b'a fɔ ko araja k'an ye oroki jɛ ne yɛrɛ ka filatu ye an y'o ɲɛnajɛba kɛ

madauma a ah, n taara n ba fɛ yen aa ah, ko nin t'i ba ye wa a ye dugawu kɛ n ye n taara min yira a la ɲɛ t'a la n ka jarabi ko puja nin de ye ne ba ye a ye dugawu kɛ n ye walasa n ka n diyaɲɛ maa sɔrɔ diyaɲɛ maa wɛrɛ dun tɛ ne la ni e tɛ musokɔrɔba ka dugawu ma jaabi ko laɲiniw sabatilen don

danfara bɛ ne n'e cɛ e b'a fɔ k'i bɛ ne ta ladege ne bɛ min dɔn e t'o dɔn n'i y'a mɛn i bɛ fɛn fɔ maaw ye o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ko dɔn e ma kalan o de danfara b'an cɛ kalan ɔ komi e ye tilancɛ kɛ ne yɛrɛ fana tɛna tilancɛ kɛ sa aa ko n bɛ ko da i kan sa a ko soniya ye araja bila sunɔgɔ la kura ye sa a bɛ sunɔgɔ denw ye tile wolonwula ye den ta ye tile joli ye

e ka finiw donnen bɛ ne na oroki ko n t'i to yen oroki ne tɛ oroki ye dɛ ne de ye araja ye sisan tɔgɔ yɛlɛmana ne de ye araja ye dɛ e tɛ ne kan na finiw na ne de ye araja ye e de ye oroki ye mɔgɔ fagala malankolon ka mɔgɔw fa k'u ka nafolo minɛ ko se b'i ye han

ko dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ min dɔn i t'a dɔn ne ko kodɔnbali tɛ se ka maaw kalan fɛn na n'i y'a mɛn i bɛ maaw kalan o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔn e tɛ fɛn dɔn e ko i ka fɛn fɔ maaw ye ayiwa k'an bɛn n bɛ dugawu k'i ye

o waati kelen oroki n'a ka cɛdenw u ye dankari kɛ banki la a bɛ se nin de la o a bɛ nin de dɔn a bɛ balo nin de la ka maaw joli min kojugu

a dai zai b'a fɛ ka polisi wele a ko kana kɛ ala ka n'i ci e fana fɛ k'i den ka mun kɛ e bɛ polisi wele ne kama mun b'i bulon la jaabi

anw bɛ don mɔbili kɔnɔ soniya a y'o ni dɔw bila ka taa taxi la o waati kelen na ayiwa a kow gɛlɛyara fardaban dugu bɛɛ girinna ko sɔgɔmada joonani fɛ ko dɔw nana bin banki sarada kan a ko sɛ ko kisɛ in sɔrɔ ko n di dɔgɔtɔrɔ dɔ ma

ko roki a bolila ka don gari kɔnɔ a ko yogi ka munumunu ka taa kunbɛn gari da ba la a fɔ a na bɔ bita in na a kɛ wulilen don gari bɛɛ girinna

ko ne don o to yan i ka taa yogi an ka jɛ bɛ ban yan jɛko ɲuman farako jugu a taara mɔbili in turu kamiyɔn dɔ jɔlen la a raja o labɛnnen kirinnen k'a ka fini ɲɔgɔn don o la o bɛ kɔfuru la a b'o labɔ k'o sigi volan la polisiw b'a fɔ k'an tun bɛ ka cɛ min gɛn bi k'a ye banki nafolo ta k'a filɛ nin ye k'a ye accident kɛ a sigilen bɛ yen wa raja i ka ko banna ne roki ko ten ɛɛ nin ye nɛgɛsotigi dɔ natɔ ye wasalen fo a bɛ dɔnkili da na ko ka nɛgɛsoni minɛ k'an yɛrɛ k'o ye ne taara ɲininiw kɔnɔna na ani maaw ka wulikajɔ ni telefɔniciw la u nana a ye k'a fɔ ko cɛ bi yan a taara i yɛrɛ turu kamiyɔn dɔ la a k'ale don o ko sariya y'a jira k'a fɔ k'i i ye maa caman faga i ye maa caman suɲɛ i ye suɲɛlibaw caman kɛ anw ka eh, kɔdi y'a jira k'a fɔ ko eh, i ye baara min kɛ i ye maa hakɛ min faga a ka ca ko wa i yɛrɛ bɛ faga o juru sara ye ɛ a ko ne teriw a ko ne tɛ woroki ye ne ye araja de ye

aa a ko ne ba ne ba ne ba b'a bolo tɔɔrɔ la sa ne ko ne ba ne bi diɲɛ nafolo bɛ ɲini k'i bila hɛrɛ la ni nin ye wariba caman bɔ i b'a fɔ ko ne don ne jugu filɛ k'a kɛ n yɛrɛ ye jɔni bɛna ne dɛmɛ nin ko in na ne bɛ bɔ nin na cogo di ko ni n ko bonyana i ma k'i b'a di masa ma ayiwa ko a fɔra ko min kan ka faga a bɛ yɔrɔ jumɛn woroki tɔgɔ in i ɲɛsinnen filɛ a ka yɔrɔ ma ɛ ko sabji sabji e ma ne dɔn de i ye n dɔn wa i ka araja kɛ min bɔra i fɔlɔ kaso la a ma mɛn a ko ne hakili b'i la fɔ n y'i bila waati min na a nka i taara nin tɔgɔ juguba in ta i fariyara sa dɛ a ko ne ma mɔgɔ faga ne kɔni ne tɛ woroki ye a ko wa ne bɔlen don a y'i yɛrɛ kɛ ne ye ya u ye ne minɛ tiribinali ko ko ne de y'ale ye ne ba ne teriw ne muso bɛɛ de ko ko maa si ma se k'a faamuya bɛɛ ko ko ne de ko ko ko ne tɛ araja ye ɛ ni e balimaw ni sinjiw ma se ka e dɔn ɛ ne de bɛna dɔn k'e araja ye a ko i hakili b'a la e ye ne bila don min na ɛ ne y'i ka bolola nɛgɛni ko fɔ an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i hakili b'a la a ko ne hakili b'a la kɛ ne bɛ se ne bɛ se ka mun kɛ ye ne hakili tɛ ne bɛ se ka mun kɛ mun b'a yira ne la k'a fɔ e tɛ woroki ye a ko k'i ka bolola nɛgɛni ne bila don a y'i ka bolola nɛgɛ ye bilen yan anw bila don n y'o bɔ o ne an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ne y'a bɔ ɔ o de ye ne ye ne bɛ sonyali misɛnninw de kɛ n ti maa fa ne ka bololanɛgɛ maalanko la a bɛ min n ka bololanɛgɛ bɛ min adi ee k'o tɛ bilen o y'a sɔrɔ n bɔra kaso la n t'a fɛ n ba k'a dɔn ko n bɔra kaso la n y'o feere k'o don sama caman na

o waati kelen an ka kasoladen nana k'i ma ye k'a ye kaso tiɲɛ a ko ne ne bolila ka bɔ kaso la n'i ko ten walasa tiɲɛ ni nkalon bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nka bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn sa ne taara i ka so n taara dɔ sɔrɔ a tigi ni ma bɔ a la kosɛbɛ dɛ ɛ k'an ye dɔ kɛ e ka tiyatiri in na koyi k'i ma ye cɛ in nalen filɛ hali bi a bɛ k'a fɔ ko ale de ye araja ye a asilamu e ye ne teri de ye aw bɛɛ ye ne teri ye nka ne tɛ bilen aw ni maajugu de bɛ ɲɔgɔn fɛ nka a bɛ tiɲɛ ye sisan ka sɔrɔ ne tɛ ko n taara a ka so n ye nin de sɔrɔ yen a ni ma bɔ a la kosɛbɛ nin y'a ka muso de ye soniya ɛɛ k'i teri t'anw ye dɛ i jugu de y'anw ye nin si t'anw sɔn k'a jɔ cɛkɔrɔba ko ko n bɛ nin muso in dɔn dɛ tiɲɛ fɔ a ko tiɲɛ f'u ye ɛ a ko n tɛ muso in ye dɛ ɛ ko ko nin sara a mɛnna ko ne ye min fa k'a kun kɔnɔma don ee a ko woroki de y'o bɛɛ dilan nin si tɛ tiɲɛ ye a ko ne bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne tɛ fili n ka tiɲɛ in ma bilen koyi min filɛ ne filɛ min bolo o de ye araja ye a ko e ka sa tɛ sa dɔ ka bɔ a nɔ la n ka dennin fa sisan an ka kow bɔ dogo la dɛ k'a kɛ tiɲɛ ye ko araja ko ni ko ma kɛ ko ti dɔn ko ji ti to nɔnɔ na ne bɛna e puja ta ka diɲɛ minɛ ne bɛ min ɲɛ n b'o dɔn a tɔ bɛ ala bolo ni maa fila bɛ ɲɔgɔn ko sa jɔni ye tiɲɛ ye jɔni ye nkalon ye

Ko puja bɛ min k'i' t'a ɲini mɔbili kolon' la a bɛ don kɔnɔ o. nka bɔnmu fana bɛ yan dɛ n'i m'i teliya a bɛ don kɔnɔ. wa bɔnmu bɛ fan bɛɛ. kungo b'i bolo bi.

Kɔnɔ falen mago tɛ ɲɔ ɲɛlen na roki

nin cɛ fila i t'a dɔn k'a fɔ min bɛ ka fari araja wa kari yɔrɔ yɔrɔ de ye

ayiwa ko bɛ fɛ ka laban fɛn dɔ la tiɲɛ kɔni ni etazi janba in nin balila roki la dɛ nin balila a la ee ko ee ko nin jo nin nin jo nin jama bɔra fan bɛɛ ee anw y'an ka furu kɛ araja ani puja an n'an teriw k'o fara an ɲinw kan min k'a kɛ furu dumanba ye aflatun ka hakilinaw bɛɛ sabatira

ayiwa urimila matɔnka ale de tun ye puja a tulo b'u ka dɔnkili duman min na u y'o de fɔ ni ka an kalo la ko ni diyaɲɛ ye kotoɲɔgɔntala ye ko ni ko i bɛ n dusukun fɛ ko wa ko ne bɛ n ni d'i ma ayiwa maabaw caman tun bɛ silima na i b'a fɔ farida jalali n'o tun ye

ayiwa n'i ko firiperi ayiwa fɛn caman b'a la nka fɛn min ka ɲi ni fɛn bɛɛ lajɛlen o ye mɛn tigila ye an b'a dɔn k'a fɔ firiperi a bɛ daminɛ sisan an bɛna kuma di pdg yɛrɛ ma n'o ye musa kɔnta ye a bɛn'i da don firiperi la an bɛ don min na i ko bi balon minnu bɛ yan min ni min bɛ yan ani firiperi ko bɛ daminɛ walasa ka dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min kɛ somɔgɔ sama ye ka taa jira aw la ayiwa musa i ni wula kɔri baasi t'i la ayiwa i ka ɛnukɛ don i balimakɛ don an ka fɛnw bɛɛ cɛ k'a di masa la mali ma n'o kɛra kow bɛ dilan ayiwa firiperi a bɛ da min na ani min ni min bɛ ani musow yɛrɛ ko in bɛ cogo di i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ musow ye firiperi ko la ne fɛ i ka dɔɔnin fɔ n ye yala an ka n da don nɛgɛjuru ko la. ee bɔn kuma wɛrɛ tɛ yen koyi. an ye kuma min f'i y'a kɔrɔ o dɔrɔn de don. awɔ an kɔni bɛɛ bɛ jigi kɔrɔ yan. kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya. awɔ nɛnɛ bannen nin ye funteni minɛn kɔnɔ o caman bɛ ka na. kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw sera dɔw bɛ ka na. awɔ awɔ. ni min mago kɔni bɛ minɛn na. awɔ a i ka na yan nɔ. baasi t'a la. ma fɛn sɔrɔ a la. awɔ i t'a ɲɛ dɔn. Ayiwa musa yanni an ka se nɛgɛjuru ko ma an b'a fɔ bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ firiperi kɛ ni o ye yuguyugu balɔn belebelebaw ye minnu bɛ bɔ kanada ani faransi ani ameriki la n'i ko i k'a ta i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa sɔrɔ a la yɔrɔ kelen bɛ bagadaji i bɛ se musa kɔnta fɛ musa kɔnta an bɛna a yɛrɛ ɲininka a ka nɛgɛjuru siraw la a b'olu fɔ an ye ani ale yɛrɛ sigilen bɛ bagadaji yɔrɔ min na a b'a da don bɛɛ lajɛlen la. bɔn ne ka nɛgɛjuru sira. soixante quinze. dix sept. zero zero vingt neuf. o ye n ka nɛgɛjuru sira ye. bɔn bagadaji kɔni n'i nana n'i sera arayida la. an bɛ arayida de la. n'i nana arayida n'i sera bankoni pilasi la dɔrɔn n'i y'an wele mɔgɔ yɛrɛ bɛ t'i kunbɛn ka na fɔ yen bɔn n'o ma k'i sago ye mhm. bagadaji misiri kɔrɔ n'i sera yen mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn ka na ni Alahu taala ka jɛ ye kosɛbɛ ayiwa nɛgɛjuru sira minnu fɔlen filɛ n'i sera arayida la bankoni pilasi la n'i ye nin kelen o kelen wele a ka ca a la maa bɛ t'i wele n'o fana gɛlɛyar'i ma bagadaji misiri i bɛ wele a y'o de fɔ sa k'a fɔ nin ko in dabɔlen don an balakaw kama a dabɔlen don musow kama minnu bɛ furu la bi a bɛ fɛ ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a bɛ fɛ ka a cɛw dɛmɛ a bɛ fɛ ka a yɛrɛkun dɛmɛ ka firiperi ta ka nafa sɔrɔ a la a yɔrɔ ka ca dɛ nka musa ta ɲɔgɔn o ka dɔgɔ a la n'i y'a ta musa bolo i bɛ nafa sɔrɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ funteni o bɛ nalen ɛ funteni finiw caman a kɛn bɛ k'o fa kɔtɔn o pantɔlɔ o n'o birifini o n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen i ka firiperi kɛ i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa yɔrɔ kelen bɛ yen n'i ni musa ye ɲɔgɔn ye kaban a ka ca a la i bɛ wasa an bɛ dugawu kɛ ko fɛn min ye garijɛgɛba ye ala taala k'o di an ni musa ma nka kumakan laban musa a bɛ min fɔ musow ye a bɛn'o fɔ a ye eh, a k'o lamɛn kumakan laban jumɛn b'i bolo i b'a di musow ma firiperi ko in na. bɔn kumakan laban min bɛ n na an jɔmɛ bɛ jigi kɔrɔ.